Eilifint ab ea Eleanor. Bhí sí óg agus bhí sí beag. Ach ní babaí eilifint a bhí inti. Bhí a driotháir Éanna in ann ceol a dhéanamh lena thrunc Bhí na heilifintí óga eile ar fad in ann é a dhéanamh. Ach ní raibh ceol ar bith ag Eleanor. Ní raibh aici ach glór beag lag. Níl ceol ar bith agamsa, arsa Eleanor. Beidh na heilifintí óga eile ar fad ag gáirí fúm. Tá ceol álainn agat! a dúirt Mamaí Eleanor. Tá sé éagsúil. Is breá liom é! Ach níl mise ag iarraidh a bheith éagsúil, arsa Eleanor. Tá mé ag iarraidh a bheith cosúil le 'chaon duine eile. Ach a Eleanor, a stóirín, arsa Mamaí, is eilifint éagsúil thú. Fiú d'ainm, tá sé éagsúil. Lá breá eicínt, siad na heilifintí óga eile ar fad a bheas ag iarraidh a bheith cosúil leatsa. Ach bíonn siad ag magadh fúm, a Mhamaí. Thug Mamaí gráin do Eleanor lena trunc mór fada. Ná bí buartha, dúirt sí. Bíodh misneach agat agus beidh tú go breá. Síos leo ag an lochán uisce. Bhí na heilifintí eile ar fad ann. Bhí siad á ní féin san uisce. Isteach le hEleanor san uisce, nigh Mamaí í lena trunc mór fada. Thart orthu bhí na heilifintí eile ag spraoi, bhí siad ag déanamh ceoil agus ag gáirí. Éist leis an gceol ard láidir atá acu sin, arsa Eleanor léi féin, agus gan agamsa ach glór beag lag. Tháinig Eleanor amach as an uisce. D'imigh sí ag siúl léi féin. Beidh ceol ard láidir agamsa chomh maith, arsa Eleanor. D'ardaigh sí a trunc beag agus thosaigh sí ag séideadh. Ach níor tháinig amach ach glór beag lag. Brrrr! Bhí fearg ar Eleanor. Rith sí, léim sí, sciorr sí agus thit sí! Tusa! a dúirt sí le sceach bheag a bhí ag fás as an talamh. Is tusa a leag mé! Tharraing Eleanor an sceach amach as an talamh. Lig dhom! a bhéic an sceach. Lig dhom a eilifint ghránna! Bhí ionadh ar Eleanor. Tá caint ag an sceach, a dúirt sí léi féin. Seo scéal aisteach. Tá brón orm, arsa Eleanor leis an sceach, an bhfuil tú ceart go leor? Ansin amach as an sceach thit ainmhí beag. Easóig a bhí ann. Is beag nár mharaigh tú mé! arsa an easóig. Bí cúramach leis an trunc sin! Rith an easóig síos an cnoc. Eilifintí! a bhéic sí go crosta. Tá siad ar fad mar a chéile! Ceapann siad go bhfuil cead acu a rogha rud a dhéanamh. Hé! arsa Eleanor. Dúirt mé leat go raibh brón orm. Ní raibh mé ag iarraidh cur isteach ort. Ní raibh fhios agam go raibh tú istigh sa sceach sin ar aon nós. Bhí drochlá agam inniu. Agus, agus ní eilifint cheart mé fiú. Níl ceol ar bith agam. Níl agam ach glór beag lag. Stop an easóig. Chas sí thart. Bhreathnaigh sí suas ar Eleanor. Bí ag ceol go gcloisfidh mé. Bí ag ceol? arsa Eleanor. Sea! arsa an easóig. Stop ag déanamh trua dhuit féin agus cas píosa ceoil dhom. Maith go leor, arsa Eleanor. Shéid sí a trunc. Níor tháinig amach ach glór beag lag. Tá an ceart agat! Bhí sé sin uafásach! arsa an easóig, agus léim sí isteach i bpoll sa talamh. Uafásach? arsa Eleanor. Uafásach? Ar dtús bhí na heilifintí eile ag gáirí fúm, ach anois easóig Shiúil Eleanor suas ag an bpoll, síos lena trunc, síos, síos. Shéid sí go feargach. Tháinig glór ard láidir amach. Stop Eleanor. Bhí ciúnas ann. Chuala sí a croí féin ag bualadh. Ansin, amach as an bpoll leis an easóig. Anois, sin ceol! a dúirt sí. Déan aríst é. Ag magadh fúm atá tú? arsa Eleanor. Ní hea, ná magadh! arsa an easóig. Céard eile atá tú in ann a dhéanamh? Níl fhios agam, arsa Eleanor. An bhfuil tú in ann nóta fada a dhéanamh?

Agus bhí! Bhí áthas ar an easóig. Tá tusa go hiontach! a dúirt sí. Anois, dún do shúile.

Sin é! arsa Eleanor. Is liomsa glór sin. Bhí sé ansin taobh istigh dhíom a t-am ar fad. D'ardaigh Eleanor a trunc agus thosaigh sí a séideadh. Tháinig nóta ard láidir amach, agus amach, agus amach! Stop na heilifintí óga eile spraoi sa lochán uisce. Éist leis an gceol sin! a dúirt siad. Tá sé go hiontach! Ach cé leis é? Amach as an uisce leo. Lean siad ceol Eleanor. Coinnigh ort a Eileanóir, arsa Neasóig, coinnigh ort, tá ceol iontach agat! Choinnigh Eileanóir uirthi. Amach lena glór álainn féin, óna croí istigh amach. Chuir a ceol a damhsa í. Bhí na heilifintí ar fad thuas ar an gcroc a fanacht agus ag éisteacht. Chuir ceol Eileanóir iad siúd a damhsa chomh maith. Cheap mé nach raibh aici sin ach cór beag lag, arsa eilifint amháin. Tá Eleanor níos fhearr ceol ná eilifint ar bith san áit. Nuair a tháinig sí ag deireadh a phíosa ceoil, d'oscail Eleanor a súile. Bhí na heilifinti ar fad ag éisteacht léithe. Anuas an croc leo, bhí gach éinne acu ag iarraidh labhairt le hEleanor. Cá bhfuair tú an ceol álainn sin a Eileanóir arsa a mamaí. Istigh ionam féin arsa Eileanóir Thug easóig cúnamh dhom é a thabhairt amach. Easóig? arsa mamaí. Sin scéal aisteach. Istigh ionam féin a bhí an glór an t-am ar fad, anois tá sé ag teacht amach agus tá sé an-éagsúil. Rith na heilifintí óga eile suas le hEileanór. Téann arís, a, má sé do thoil, a, a dúirt siad, ba bhreá linne ceol a dhéanamh cosúil leatsa. Bhí gach éinne ag iarraidh a bheith chomh héagsúil le hEileanór. Rinne na heilifintí eile ar fad ceol agus damhsa agus choinnigh siad rithim le ceol Eileanór. Lean an ceol ar aghaidh fiú tar éis don ghrian imeacht a luí. Ar feadh na hoíche, tháinig na hainmhithe go léir, eile leis an eilifint óg a chloisteáil. Chuir a ceol draíocht orthu go léir. Bhí a glór féin ag Eleanor anois, glór ard, láidir agus